andale akhala akugwiritsa ntchito achinyamata kulipsira andale anzawo amene akupikisana nawo taonapo anyamata azikwanje ku lilongwe galimoto ya andale kuwotchedwa kumponera upandu pandale ku Ndirande Kungotchulapo zochepa, lero pano pa Factory 265 Media tikupatsirani nkhani ya mkulu wina amene wakhala akugwiritsidwa ntchito za mtunduwu ndi anthu andale komanso atsogoleri ena ku Thyolo chifukwatu iyeyu akuti tsiku lina adakumana ndi chinthu choopsa kwambiri. Kodi iyeyu adakumana nzotani? Tiyeni timve nkhani yonse. ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi kutheka muli ndi nkhani imene mungafuna kugawana nafe tiyankhuleni pa 0884 274 153
inetu dzina langa ndi steven chaotoka ndimakhala cha ku Thyolo kwa TA Thomas uko kuyandikira phiri la Thyolo inetu moyo wanga ndinabadwa ngati mmene amabadwira ana aliwonse mziko tinaphunzira umoyo wake umwewu wongooneka kunena kuti ngati ana ongowo zochitika zawo zosadziwikabe bwino choncho kayani ngani kuti kayani ngati ana ochokera ku mabanja ovutika mmene amatha kukhalira takhala mu umoyo umenewu mamwayi popeza tinali ngati tinabadwakobe ndi timphamvu basi titayiziwa zakuti tikamapita mmisikamu kumakasaka choti tidye mmene muja kuputamo nkhondo ndi kuyiwina kenako olo mziko nkumaziwika kuti ayi mdera munotu ndikunena kuti mwana wakuti wakuti uja ndi wamphamvu zake masiku nkumadusa nde imeneyi mphamvu zimene zimaonesa kuti munthu ine ndi wamphamvu kobe imaonesa kuti m'masewera aliwonse amene tingachite kaya ndi pampira ndikunena kuti ndikangoyambisapo nkhondo ndiye kuti ndimayiwina kaya ndikunena kuti munthu wandiputa mu njira iliyonse imene wandiputayo koma ndikunena kuti ndikangoyambisapo nkhondo kaya waiyambisa ndiye ine ndimapezeka kuti mwa njira iliyonse nkhondo ija ndayiwina komatu apa nde kuti ni malevo kobe ngati akuchimwana kobeko choncho pamene zimachitika izi nde kuti ndinali kuti ndikunkana ndikulira kulira monga ngati mmene amakulira munthu akuchoka ku unyamata akufika ku ubambo itaoneka kuti kakulidwe kaja ndi kamene kaka ndi pamenenso mmuzi makwathu anazaziwa kuti ii mwanayutu ndi mwana wamphamvu akusowekera olo kumpasa udindo ndi pamene ndinazapatsidwa udindo ngati oyang'anira dera lakwathu kuno ngati kumbali ya chitetezo cha kumuzi ndinagwira ntchito moyikapo mphamvu zanga ngati munthu popeza mphamvu zimene ndimasowa nazo chochita uku nkumamenyera anthu zija nditapatsidwa udindo nkuzaoneka kuti ndine amene ndikuyendesa dera ngati oyang'anira chitetezo inaoneka ngati kuti udindo uja ndaugwira molongosoka chifukwa choti ud- mphamvu za udindo zili choncho inenso koma ndili ndi mphamvu zachibadwidwe inaoneka kuti mphamvu zija zikunkana zikulirakulira inali yoonera kuti pamene ndinagwira ndikagwira ntchito molimbikira mpaka na akuluakulu oyendesa ambomawa ndinazakhala nawo pa ubale wabwino kwambiri ndinazaona siku lina ena achipani chosusa akufuna kukapangisa msonkhano malo ena koma mbali yakwathu konkuno uthenga unazandipeza kuti ndionesese kuti msonkhano umenewo usakachitike ndinalumikizana ndi anyamata ena amene ndimadziwa kuti tika- pa ntchito ngati zimenezo tikati tikatero tigwira ntchito yotamandika mpaka ndinaonetsetsa kuti msonkhano umene ulephereke ndipo unalepherekadi koma panaonetsa kuti panali china chache chimene chinakachitika mwina ulo chokhudza moyo wanga mwina kuvulala modetsa nkhawa kapena ulo kufa kumene koma chimenecho sichinachitike Inaliponso tsiku lina abale ena ozungulira dera lathu amafuna munthu wina wa dera la, la m'muzi mwakwathu kuti anali ataotcha nyumba kumeneko ndi amamufuna anamusaka nkumulephera kenako ndi pamene amandiziwisa kuti ndiathandize nditathandiza kumugwira ndikumpitisa m'muzi makwawo koma nditafika kumeneko anthu aja anaoneka kuti ndi oti basi aphedwe gulu linachuluka inabwera lochuluka koma pa nkhani yoti aphedwe ine pakuyesesa kunena kuti munthu uyu musamuphe ali m'manja mwa ine ndipo sizovomerezeka kuti inuyo muphe munthu uyu koma ili yoti munandiuza ine kuti ndimbwerese m'manja mwanu izi sizitheka pakulimbana ndi anthu aja ndinabwerako koma mwendo nditavulazidwa ndi mwala ikuonesa kuti inali ntchito yayikulu inaliponso tsiku lina pamene ndinali ndi olemekezeka omwe ambawa atenga ndalama ngati pa mwambo wache umene umakhalira za ndalezi atenga ndalama ndikumpasa mzimayi mzimayi uja kungolandira ndalama zija gulu lonse inamugamukira kunena kuti imulande ndalama zija ninaona mzimayi uja akuoneka kuti ali pa chiopsezo moti atha kufa ninalimbana ndi gulu ija mpaka na kumulanda mzimayi uja ndalama zija gulu yonseja ndikuzasala kwa ine koma mamwayi gulu iyi inakhala ndi kundiwopa kwina kwache sinandigunde olo kundiyandikira mu njira ina yache kungotchulakobe ngati mu ntchito zikuluzikuluzi ndagwirakobe ntchito zikuluzikulu zimene zinali zoti olo boma la malawi linandiziwa koma mapaderadera moposera mmene imene imaziwira anthu akumuzi kapena anthu amene amagwira ntchito ngati ineyo ti boma lathu ninali mnyamata odalirika kwambiri oti ndimati olo nkafika pa polisi station paja kumaona mwa a- akuluakulu a pa polisi paja kumakuonesa kuti akundipasa ulemu pakana kumandifunsa mafunso kuti kodi ife tili ni mifuti ndizoziyenereza koma ntchito zina zimativuta koma iwe umagwira ntchito zikuluzikulu koma sizimakuvuta chifukwa chani inenso nkumawauza kumbali yanga ninali ngati kobe oziwika mu boma lathu komanso mwina ulolingana kuti mu boma la malawi ifeyo ndakhala ndikulandira mafoni kuchokera ku likulu la dziko ngati ku lilongwe ikumaoneka kuti dzina langa kumeneko pa ofesi imeneyo ikumatchulidwa tchulidwa moti ngati anthu akumapangitsa misonkhano dzina limene akumayitchula kuti mukhale ngati wakuti mukhale ngati wakuti inaoneka kuti inali ineyo moyerekeza kuti ndi ntchitoyo nimene nimayigwirira inetu atsogoleri nditayenda umoyo ngati umenewu ndikuoneka kuti ni munthu odalirika mu dziko ndithu ndikumaoneka kunena kuti iyayi olo pa nyumba nkumaziwa kunena kuti bambo wathu olo mayi nkumaziwa kuti ayi nakwatiwa ndi mamuna wamphamvu ndithu inafikapo siku lina imene izi zili chonchi ndili mkatikati mwa zochitika zimenezo inaoneka kuti inalipo siku lina chachikulu chimene chinachitika inalipo siku lina ndapanga zimene ndimapanga basi ndanyamuka kuti apa ndikupita pa nyumba mwina pa nyumba inali ngati mwina koma ndinganene ngati kuti 100 meters kuti ndifike pa nyumba ndinali ndi mzanga anthu awiri kuti tifike mu tsiku limeneli choyambirira chinali chonena kuti ndikupanga zanga ndikupanga zangazo nimamwa mowa koma inazafika poti mowa uja ndausiya patadutsa mwina zaka ziwiri ndi pamene imafika siku ili loopsa ndikati siku loopsa ndiye kuti ndikutanthauza kuti zimene zinachitikazo zinali zonena kuti sindimakhulupirira kuti ziliko kapena zingachitike komanso kundichitikirako kukhala ngati ineyo malinga ndi umoyo umene ndimayenda tikuyenda tili pakati pa njira inangozizimuka ndili powala ninzangayo kuwala kuwala kwache ndinganene kuti koopsa ko- kuwala koma kwambiri nditangoyang'anizana ndi nzangayi inapezeka kuti tinamva kulira kwa lipenga sopano e, lipengayi inalira kwambiri monena kuti imene ikalira lipengayi nthakayi koma kumaoneka kobe ngati ikugwedezeka pamene panathera lipenga ndi pamene sopano anathera kuwala lipenga limeneli limalira motani lipengayitu inalira ngati mongoyerekezera ngati mwina malipenga amene timamvawa koma mwina ndingayerekezere ngati kuti kaya mwina ngati ndiyerekezere ngati ya sitima koma maliridwewo ili yomveka moyerekeza kuti ngati ni nzangayo ndimaganiza kunena kuti basi dziko lapansi wina aliyense lipengayo wayimva chinali chaka chanji chimenechi imeneyitu inali mu 2023 panali pa 8 epulo ndipo inali loweruka gawo la mazulo sati gawo la mazulo koma mazulo ndiye lipenga lalira kuwala kwabwera kosadziwika bwino kumene kwachokera kuchoka pamenepo chidachitika ndi chani kuchokatu pamene ninachokera pa njirapa Ninayenda koma mokhala ngati kuti ndilibe chiyembekezo kapena mwina mwache olo ngati mtima undachosedwamo. Mayendedwe anga anali apang'ono pang'ono, misonzi inali ili yokakamizika kutuluka. Ine kumaoneka kuti ndikuzilimbisa mtima chifukwa cha nyengo zimene ninali, koma misonzi ninayiona ikutuluka koma mosaleseseka. Pamene nimayenda pang'ono pang'ono, kumayenda pang'ono-pang'ono munthu woonetsa kuti chachikulu chachitika ndiponso chiyembekezo palibe ndadziwa kuti mene palili apa basi popeza ndinamva mawu kuti tsiku lomaliza lakutha kwa dziko kuzalira lipenga ine ndimati basi tsiku lokutha dziko lija ndi tsiku lokutha dzikolo ndi limenelolo

ine misonzi ili mkati motuluka moti mnzangayi sinamuyang'ane kumbali ya dipatimenti ya misonziyo koma ine ndikangoziziwa ndekha ndi mmene ndilili ndinayenda pang'ono pang'ono misonzi ikutuluka thupi lonse lafooka m'masomo sindikuona ngati mmene ndimaonera koma osakhala kuti mwafika pakusaona iyayi koma chifukwa cha kuwala mwamphamvu kuja ndi kumene kwapangisa kuti mtima uja ukhale kuti m'masomo ulimobe pamene ndimayenda ndimatha kumaona kuti mbali yanga yakunamanjayi kuli mparadaiso koma mbali yakunamanzereyi kuli jahena koma zinthuzi sinazione mooneka ndi maso koma mzimu wokha ukangondiwuza kunena kuti apatu uku kuli motere apa kuli motere ndipo ineyo nthawi ina iliyonse mugwera kujahenaku mzimu wanga umandiwuza choncho pamene ndinali kuyenda pamene ndinayenda kufika pa nyumba kufikira pa khonde mayi kutuluka kuwaona amuna awo ndiona kuti misonzi ikulira ndinadabwisa kuti kodi chachitika ndi chani ndinaona mayi watangondiona misonzi ndinaona ali okhumudwa kwambiri kumaona kuti chachitika chinthu chachikulu amuna awo sizinamene zifika pamenepo komanso iwo amaganiza ngati kuti sizingafike pamenepo nditalongosolera anandifunsa za chimene chachitika nditalongosolera ndi mmenenso maminisi ochepa kukatulukira anyamata akulongosola zimene aziona iwo zikuchitika kunoko ndi mmene ndimasikimizira kuti kuwala mukakuonako ine ndi mnzangayi tinali tili pansi pa chowala chimenechocho tsiku limeneli zoti kunja kukucha ineyo sindimadziwa ndimaona ngati kuti basi mmene zateromo ndi chimaliziro ndipo basi ine wanga watheka ndipo ndiwakujahena pamene ndimaonapo mbali ziwirizi ndimachita kuzioneratu kuti ine mbali yanga ndiyakujahenayo panalibeponso ufulu umene ndimatha kuona ngati kuti ndikugwiritsa ntchito umunthu onena kuti koma ine mbali yanga ndiyakujahena iyayi koma panali kauzimu kenakache kamene kamandizindikiritsa mokhazikika kuti ine mbali yanga ndiyakujahena kumaoneka kuti ngati pambali ziwirizi panalibepo kuthekereka kunena kuti ndingasankhe mbali yabwinoyo chifukwa choti panali china chachi chimandikokera dipatimenti yakuja henayo
chabwino ndiye uh, patachoka tsiku limeneli moyo unayenda motani tsiku limeneli nditagona kenako kunja ndikucha mamawa ndinapita kuchalichi ndimati nthawi imeneyo ndikakhala kunena kuti ndaonabe kuti pano machimowa akhala ngati achulukirakobe pang'ono ndimakwanisa kupita ku chalichi ndipo ndimapita ku mpingo wa la mulungu ndinanyamuka ndinafika kumene kuja ndipo ndinawalongosolera abale ndi alongo ndi azitumiki amene ama- amatitsogolera ku chalichiko nditawadziwitsa anandiyankha ndipo ndinabwerako koma ndinabwerako ndili chimodzimodzi mmene ninalili opereweredwa owoneka kuti ah, palibeponso chimene chachitika kapena sinapezenso mawu aliwonse achilimbikitso ndafika ku nyumba mama ayika baibulo kunali baibulo linalipo basi ndikumawerenga ma- mawu aja ndikumaona kuti kuti mawu a mulungu akuti chani pang'ono pang'ono mtima unayamba kumakhala m'malo kumakhala m'malo ndikudzafika pooneka kuti apapa apa wakhazikika ndipo dziko likupitirirabe ndiye kuti ngati pali chinthu chimene chikuoneka kunena kuti chikusowekera kukonzeka ndikuti kuti ndizikonze ndineyo itatha wiki ndi pamene ndinayamba kukonza moyo tsopano osati kuyamba kukonza moyo koma ndinauona umoyowu ukukonzeka fe ndikati kukonza moyo ndiye ndikhala ngati kuti ndinayamba kulingalira bwino za chinthu chimene chachitikachi koma sinnakhale ndi nthawi yochilingalira bwinobwino koma ndinangowona umoyowu kuyamba kukonzeka wokha wo- wokha tsopano mokhazikika kukonzeka kwake umakonzeka motani makonzedwe ndimauona kukonzeka mooneka kunena kuti a chakuti ayi a chakutinso sindiyeneka kupanga a chakutinso sindiyeneka kupanga monena kuti pamenepo ndi pamene ndinapanga chiganizo Ndinapita ku boma kukawauza kunena kuti inenso pano sindiyeneka kupezeka mu izi, anandikana kuti ya munthu samasiya chonchi, iwe ngati ukusiya chonchi ukuonetsa kuti chilipo chimene chikufuna chichitike, pa- ukufuna uchite maganizo awo kuboma kuja amaganiza ngati kuti ndikufuna ndiukire. Ndinapita kwa a tiye amene ndimayenda nawo pafupi pafupi pafupi kwambiri Matiye ozungulira dera lathu lino onsewo nimagwiramo ntchito ndipo amandikonda ndi mmene nimagwirira ntchito koma panali tiye mmodzi amene anali ngati ponda ndiponde nditapitanso amene kukamusanzika nayenso anandikana anandiuza kuti ayi tsopano tsogolo lingakhale bwanji la zochitikazi popeza inu muli mkatikati mwa zochitikazi nde zingakhale motani nditapita kumene kuja anapezekanso kuti anandikana ndinabwerera monsemu ndili wachisoni kenako ndikupemphera zolimba tsopano kuti ambuye mulowereremo
Mwina tisanapite patali kwambiri uh, mwafotokoza kuti uh, pali zina zimene zimachitika mbuyomu zimene muna- munaziona kuti ah, ine izi ndisamachite izi ndisamachite izi ndisamachite Mwafotokoza kuti mumagwira ntchito ndi mafumu akuluakulu, mwafotokozanso kuti mumagwira ndi anthu ena kuchokera ku boma. Mwina ndi ntchito ziti zimene mumagwira, musatchule anthuwo, koma mungotipatsa chi- chi- chithunzithunzi kuti ndi ntchito zanji zimene mumagwira zimene mumaona kuti ah, koma ineyo ntchito ngati izi zimene timagwira kaya ndi akubomako kaya ndi mafumuwa Ah, zimenezi ndikuyenera kuti ndidule nsapitirize ndi ntchito ziti mwina kungotipatsa zitsanzo kuti tikhale ndi chithunzithunzi Ah, ntchito zache sikuti ngati panali zoyipa bwinobwino zimene ndingathe kuzitchula kuti a kapena mwina mwache timaba kapena mwina mwache timapha Mm. iyayi ntchito zi- zazikuluzikulu ngati zimene zozo ndizonena kuti munalitempo koma tingoyerekeza ngati kupezeka kunena kuti amene munthu walakwa ineyo ndimakhala womasuka ndikupita kukamgwira kaya alipo angati ndimakagwira komanso mwamphamvu kwambiri amapezeka kunena kuti mwina zolandira zija kaya ndi chimanga chibwera kuchokera ku boma kuja chikafika kumudzi kunoko kuno ndikuti chimanga chimene chija ngati panali munthu onena kuti ah, galimoto lija lafika chitsitsidwe chitsitsidwa ndi anthu angati nanga chiyang'aniridwa ndi anthu angati chimafikira m'manja mwanga ndikuti ine pamene paja ndimachita kudziwiratu kunena kuti kodi chimanga chimenechi chichulukira matumba angati ineyo ndiwapezeke ali mbali yanga kodi ndi angati kodi nanga chimanga chichi chikamagawidwa kodi amene anapatsidwa thumba ine andipatsa ndalama zingati pa thumba lachelo izo zinali ngati mwa zina zochitika mooneka kunena kuti pamene ndinali mkatikati mmene mumumu mooneka kuti muchita zina ndi zina mmakhala mwina zinyengo mmakhala ngati kuoneka kuti kukondera mbali imodzi ya zinthu zina zimene ikuonetsa ngati sizinayeneke zitatero mmene mumumu zochitika zache ndinganene kuti zinali zazing'ono zing'onozo ngati zimene ndingathe kuzitchula ngati mmenenso mwa zina zimatha kupezekera ngati chabe mmene tayerekeza kuwuzidwa kunena kuti amenewo akabwera kuno onsewo muwamenye Zinali ngati kabe ntchito ngati kwa ine zimene ndinaziona kuti siziyenekanso ine mu umoyo umene ndili ineyo. Ndafika pa umoyo uwu wooneka kunena kuti izi sindiyeneka kupezekamonso. Ndiye kuti umu ndapita andikana ndafika nda- ndapemphera ndionena kuti china chache chinandilimbisa mtima kuti ayi iwe umene ukapita so unapita ndi maunyolo okha maunyolo aja akana ukamapita lero unyamule ndi zovala zomwe zovala zina anandipasa anali apolisi zovala zina anandipasa anali ame inapeza nokuti ndikasiya munthu kuti unyolo umene ndinali nawo umene ndimagwiritsa ntchito unali unyolo uwiri ndi pamene ndimanyamula kupita nawo kenako ndi pamene ndimavomereza tsopano ndavomeredwa yaonesa kunena kuti mamwayi m'midzi momu mwachitika maliro ndi pamene ndimapita pa maliro paja mwachizolowezi popeza akuluakulu amalankhula m'maliro ndayima pamene paja kulankhula ndi pamene anthu amadabwa ndi kuwasanzika kuti akuluakulu kuchokera lerolo amene amandiona kuti ndimagwira ntchito ndimagwiradi koma lero ndi tsiku langa lomaliza Muona kuti chilichonse chimene chingachitike m'midzi muno chokhudzana ndi m'mudzi munomo muno chilichonse chimene inu mungachiganize ineyo chisandikhudze ndiponso ine sindili mogwirira ntchito mmene ndimagwirira koma ngati pangakhale ena ache kunena kuti ali kumbali ya ambuye akufunikira munthu woti agwire naye ntchito ndaona kuti moyo wanga pano kwasala ndikuti ndiupereke m'manja mwa ambuye ngati kuli kufa ndifere kwa ambuye pamenepo ndi pamene panayambika moyo wanga watsopano tsopano moyo wanga nditasintha kupita kumbali ya ambuyeku moyo wanga wakhala uli wovutika uli wovutabe muzochitika poyerekeza kunena kuti ndinakumana ndakumanapo ndi nkhondo ngati zambiri zongooneka kuti ndi zosimi- ndi zosimiritsa kapena ndi zosausa kukachitidwe Ah, pamene ndatembenuka mtima ndasiya zonse zimene anthu amaona kuti ndimadyeramo anthu anayamba kumalankhula kuti ndifa ndi njala mwasokanso kandalama kamene kanalipo pamene ndimatembenuka mtimapo ndi pamene kanaikonera kuti kukalowesa kudimba kumalima mbewu ndi pamene imapezeka kuti ndalama ija yapoterera kudimba konkuja yathera konkuja pamene anthu akutumiza mauthenga onena kuti ine ndifa ndi njala ndi pamenenso ine ndikuti ndikapanga kanthu koma sikakutheka koma chifukwa chonena kuti machitidwe anga kapena mayimidwe anga anaoneka ngati kuti ineyo sindikuzidalira pandekha ndikuti ndikuyeneka kudalira wam'mwamba chimenecho nchimene chinakula pa moyo wanga mamwayi siku lina inapezeka kunena kuti kulima mbewu ina kulephereka kulima mbewu ina kulephereka nazalima mbewu ina imeneyo imene inakhala ngati kobe napezakobe kandalama ndazagulitsakobe ka 1.2 chakuti miliyoni kwacha isanagwe imene yagwera lero mukanali ngati kamphamvukobe kandalama kamene ndinazatenga ndikupereka mm, kuthandiza ena osowa malinga ndi mmene mawu mawu a mulungu amanenera pamene anthu amati ndifa ndi njala ine ndi pamene ndapezeka ndalama ndikukathandiza osowa kumene kuchanso ndimene ndinaputakonso nkhani yayikulu akuti basi iye uja sikupemphera kwenikweni koma zimene zija ndi za sataniyi inaoneka kuti mtendere unasowa monena koma motsimikiza ndithu maoneka kuti tsopanopo pane machitidwe ache angakhale otani koma popeza amene ndinamuona amene anali mwa ine ndi amene ali mwa ine mpaka na lero amene ndinamdalira ndipo ndimankhulupirira muzochitika ndi zonse inazandikhudza tsiku lina mwananga akubwera akuonetsa akundilongosolera kunena kuti wanyozedwa ndi anthu ena komanso kuthamangitsidwa kuti abambo ache ndi asataniki ndinangomulimbisa mtima uja mwana uja mwapamwambamwamba koma ine mkati mwa mtima ndikuziwa kuti koma chinthu ichitu ndi chachikulu ndayenda mu moyo umenewo kuyenda mu umoyo umenewo ndikapeza kuthandiza osowa ndikapeza basi ndigwiritse ntchito umoyo mpaka nankumaoneka ngati wayima ndipo umoyowu watheka kumayenda nkumaonekakobe kunena kuti a koma kukula kulipobe chimenecho ndi chimene ndinachiona koma mavutowo nde analipo okwanira koma mkati moyenda munazaona azitumiki ena akumandipezanso amene ine ndisanatembenuke mtima ndinaona azitumikiwo ali kusogolo kaye koma ndinaona amene akumabwera kuti ndigawane nawo pa nkhani ya mawu a ambuye ndakhala ndikugawana nawo ndachionapobe chinthu cha mtengo wapatali ndikumayitanidwa m'mipingo ina ayi ayi kuno zili motere iyayi zili motere bwerani pakati pathu ndikumayenda m'mipingo yosiyanasiyana monena kuti pano tikulankhulana pano ndikuti tili gulu ya azitumiki a mulungu chifukwa chakuti ngati apa tikumakwanisa kuyenda m'maboma siku lina tipita kaya mulilongwe siku lina iyayi kaya ndiona kuti tipita ku ntcheu siku lina tipita ku mulanje siku lina tipita ku phalombe tafika monena kuti tikumayendayenda natigawa uthenga wa ambuye malingananso ndi mmene moyo uwu pakali panopo wafikira pena zaoneka kuti tafika malevo oti titha ku- kukwanisa kulankhulana ndi munthu wina amene asakuziwa za choona cha ambuye moti mpaka na munthuyo achiziwe komanso akalephera kuchiziwa izo zikhale zace koma bola uthenga utaupereka pali anthu ambiri amene timapita kutchalichi ndikumaona ngati kuti chipembedzo chi pachokha ndi chokwanira chonena kuti munthu atha kupulumuka ndikukwanisa ndikupanga maubale abwino pakati pa ife ndi azitumiki athu koma palibe ubale pakati pa ife ndi mulungu wakumwamba koma dziko ililili alipo amene anayilenga munthu uyuyuyu amene atchedwa munthuyi ali ni mwini yace ndipo alibe eni ace awiri kapena atatu mwini yace ni mmodzi amene ali yesu khristu kumwamba koma mwina chifukwa cha mkuluyu amene amatchedwa satana mdyerekeziyi amene ndi amene anakwanisa kuti munthu akhale ndi ambuye ace awiri yesu khristu amene olo nnene kuti atate komanso ndikudzakhala ndi ukwamuyanje ena amene atchedwa satana mdyerekezi koma pogwiritsa ntchito mpatawu ndingalankhule kwa miyoyo imene ingamvere mukucheza kwathu kuti nthawi iyi yatha iye ndilalisa ayang'ane kwa ambuye pakusiya zoyipa zace ngati mmene ndayerekezera mu malevo anga ndinafika kuti ngati amene apeza mpata ngati mu dziko lathuli opita ku nyumba ya boma komanso atachita kuyitanidwa anthu onde kuti ali ndi levo yawo ine ndinafika ponena kuti kupita ku- ku- ku nyumba ya boma ija ine ndikukhala potero kwa president kukhalapo koma munthu osaphunzira munthunso wopanda zochita zooneka koma inu osadziwa kuti zimene zija kwa anthu ndi zooneka zoti mpaka nanga akafika malo ngati amene koma ndinalolera kusiya zonsezo zimene zimandibweretsera phindu kuti bola ndiyang'ane chachikulu ichi chachitikachi ndikukhulupirira kuti mwinanso alipo ena amene anayitanidwa ndi ambuye koma ananyozera kapena sanasamalire koma mawu amatiuza kuti kodi tidzapulumuka bwanji tikapanda kusamalitsa chipulumutso choterechi mawu anga angakhale omveka ndi oko angakhale mawu omveka ndi ogwirika angakhale onena kuti aliyense ayang'ane moyo wace chifukwa choti nthawi yatha tsiku lililonse timva m'mwambamu lipenga ikulira itakhala kuti lipenga yachedwa tsiku lililonse iweyo ineyo wina aliyense amene atchedwa munthu amene ndi zoona kuti akuyembekezereka kumwalira nde isanakwane nthawi yomwalira munthu aliyense akusowekereka ayang'ane moyo wace ndachita motani pamaso pa ambuye kuti akamati akukutenga akutenge munthu iwe uli woyera mtima